Tikhalire limodzi pa apa pa Sylvester pa ndikupempha ku dpp ndikupempha chipani cha dpp ndikupempha amene mwapsa mtima ndikupempha amene mukuziwa kuti walakwisa tiyeni tikhululuke tiyeni timukhululukire chifukwa ifeyonso a dpp pamene tikumanga namiwa ifeyo tili ndi milandu imene ifeyo nthawi ina iliyonse kuti ena atitembenukire anene kuti awanso abwere zizakhala ngati ndi ndale pozindikira kuti namiwayi wagwirisidwa ntchito ndale ndi anthu andale andalama namiwayi amasaka ndalama ndipo iyeyi bungwe lake limathandizidwa ndi anthu ena kuzera pa ndalama ndipo timaziwa kuti bungweli lili ndi ma ma ma anthu ena andale amene ali mkati mwa bungwe la CDEDI mo ndipo CDEDI kawiri kawiri namiwa amatumidwa koma ife a dpp Tiyeni tivomere kuti tamenya galu mbuyake waoneka. Ndiye tiyeni ifeyo tikhululuke ngati mulandu opita ku khoti tiyeni mumpase belo ngatitu ndinena sanapasidwe belo namiwayo tiyeni mpaseni belo apite kunyumba munthuyo akaganize akauuze mtima kuti calm down akamapita ku khoti aziziwa kuti ndikamachoka kunyumba kumapita ku khoti nnapasidwa belo aziziwa cholakwa chake koma tiyeni ngati sanapasidwe belo ndikupempha Chi boma la dpp ndikupempha nduna za dpp ndikupempha tonse amene talakwiridwa ponyozedwa kunena kuti next 2 months kubwera president wina amene ali Jane Ansah kodi Jane Ansah yi anthu ku dpp ko angamamuone bwanji lero anthu akamanena kuti pali mabungwe mabungwe ena ku dpp ko sali bwino ndiye ine kumeneku nditulukeko ndigwiritse ntchito mawu a Salamba da chimodzi Inetu mawu amene amatulusa Salamba da chimozi kapena akatulusa iye chifukwa munthu ameneyitu anali omenyera ufulu anasiya amatchuta amatchuka kuti ngeni namuthinya muhanya Salamba da chimozi nyamata ameneyi anasiya ndithu bambo amene izi zomenyera ufulu ndiye ine ndigwirisire ntchito mawu ake kuti ndachokako kumeneku Ndabwereka mawu a Salamba da chimodzi kuti ndamu, ndakuyankhulani mokwanira komanso mwamveka bwino komanso mwaulemu. Tiyeni timutaye, mpatseni belo ngati simunampatse belo Sylvester yo, Namiwayo apite kunyumba kwake akauza mtima kwaoko kuti calm down Zimenezi ndi zimene zim'phunzitse kuti kunena zopanda umboni zimakhala zovuta kwambiri. Ndiye ineyo ndili pano pa pulogalamu yoti Tiyeni Tayankhula. Kuyankhulani a dpp komanso ndabwera kuti ndikupempheni pamene tikumanga Sylvester Namiwa kuti amafuna kapena wanyozesa, kapena wawononga, kapena watani, ifenso pano tili ndi ifeyo tili ndi inu amene muli ku dpp, amene muli ndi maudindo ku dpp, mutionere anthu azikwanje. Pamene akumangidwa Sylvester Namiwa, tikuziwa kuti mawu amalenga. Koma ifenso tikumbuse kuti muziko muno muli anthu amene avulaza anthu, anthu amene amenya anthu, anthu amene akubweresa chisokonezo muziko muno kapena akabweresa chisokonezo osakhala akafuna koma iwo amabweresa chisokonezo dairekiti ndipo magalimoto a dpp ku Mbowe anaphwanyidwa anyamata ake alipo. anthu ma civil servant akhapidwa anyamata ake alipo inu wina aliyense wa dpp amayenda pa chiopsezo kuphatikiza ndi ine pano anyamata ake alipo kuchokera pamenepo ku chipata cha mikango kumene kuli ku state house ku parliament ndi kupasidwa anyamata ufulu okalowa kumpandako ndi kukaphulisa magalimoto a anthu osusa anyamata ake alipo Kodi pamene tikufinya Sylvester Namiwa nkhanizi zofanana ndithu pamene tikufinya Sylvester Namiwa kuti andale ena amugwirisira ntchito udyo iyeyonso avomere kuti calm down mtima ndizoyankhula kodi aja akagwirisidwa ntchito udyo kodi milandu yawo ili pati azamangidwa kapena ayi kodi chipwirikiti chimene chija sitikachiona ife a dpp nanga anthu amene aja ali ndi ukali bwanji chifukwa anthu amene ajanso ali ndi mulanduso ndi Sylvester Namiwayi anthu amene ajanso ali ndi a, a, akafuna kupha Sylvester Namiwayi ndiye Sylvester Namiwayi chabwino lero walakwisa koma inenso ndikuyankhuleni abale yanga a dpp ndikuyankhuleni ife tiyankhulana ife amene tikulamulira ku dpp kuti kodi nkhondo imene inali muziko muno zigawenga zili muziko muno A Boni Kalindo anachita kunena, a mcp kwabwera mfuti zochuluka kwambiri mfuti. Inu a dpp pamene mwalowa mupange find out mwansanga mumuuze wamkulu wa polisi Inspector General achite akhazikise chitetezo anyamata ambiri a mcp awa ali ndi mfuti. Ndipo mfutizo akuyenda nazo, ndipo mfutizo kutheka kusogolo kuno azivulazira anthu, mmene mwalowa pano. Pano kuli chipwirikiti. Wina waomberedwa, wina waomberedwa, wina waomberedwa, wina waomberedwa. Kufufuza, zonse zija sizikupezekanso mutu wake. Kodi zija akanena Boni Kalindo kuti, muziko muno mwalowa mifuti. Mifuti zopanda layisensi. Anthu angoyenda nazo. Dpp imatchuka ndi chitetezo muyesese mulande mfuti zonsezi kodi inspector general alipo kapena palibe? Uthenga upite direct kwa inspector general kuti asogoleri wosagona chifukwa dpp isokonekera kwambiri kapena iyipa Mutharikanso ayipa sakapuma bwino chifukwa cha maudindo amene ali mkatikati mwa anthu a dpp kusagwirisa ntchito bwino kumangoyang'ana kuti popeza ineyo ndikuyendera mbenderayi Popeza ine ndine nduna, mbendera yanga ndi iyi, popeza ine ndikugona nyumba ya boma, magesi, china chirichonse, ndi panti amene ndikuguliridwa zaulere misonkho ya Amalawi, ndiye mukafika kumeneko mumaiwala kuti oloko chimbuzi choflasha munya inu ku State House-cho, ifeyotu a dpp, inuyotu nduna za dpp, pamene mukuflasha zimbuzi ku State House-ko, muziziwa kuti kunala anthu ena kumeneko, kuti mupezeke inuyo ndi ifeyo panopa. Ndiye ifenso tikukupemphani kuti mifuti ilimo muziko muno, ndipo anthu akuphedwa mwakafinyira, ndipo anthu akuchita kuomberedwa, mukuziona kapena simukuziona? Atayipe! Apapa tayipe ndi Mutharikayi ndiye kuti 2030 sakapuma bwino. Pamene tiku. tikutekesa ziko ndi namiwa tisayiwale kuti muziko muno muli zaupandu muli zoopsa kwambiri zimenenso a mcp potuluka m'boma anazitenga zimene zija ndikumayenda nazo ndipo adakali nazo funso langa ndibwerezanso kuti anyamata aja a mcp aja a jessy kabwila aja a Richard Chimwendo Banda aja, a Moses Kunkuyu aja, a Zikhale Ng'oma aja, a ndani a Gotani Hara aja, a Nancy Tembo, a ndani ndi gulu lawo. Koma anthu amene aja azamangidwa kapena ayi? Kodi Richard Chimwendo Banda anali kunde anagwira anali ku polisi amati nsana walandira belo kuchokera momuja wadwala nsananso ngati komatu one week yeniyeni kumpakana ku chipatala amapitako katatu kuchokera ku, ku, kuchokera ku polisiku watuluka iye wadwalanso ngati Ayi ndithu akungoziyendera andale musamatipusise ife tili pano kukuuzani chilungamo chifukwa simumamva so nthawi zina kumavomereza kuti ife tinaluza ndipo tavomereza ndiye ife amene tili m'boma tiyenereka tikumbusane tokhatokha kuti no pamene tikupanga zinthu zina pamene tikuziwa kuti tikulakwiridwa koma ifensotu tikuwalakwira anthu ena chifukwa anthu enawo amayembekezera kuti ifeyo ziko lathu lino lichoka apa lifika apo Lichoka apa lifika apo. Pamene zinthu zina zili bwino kwambiri, pamene zina sizili bwino. Zisali bwinozo tiyenereka tiziike pa ground nthawi yake inoyo, muziziziwa mukamayenda, kapena ife a dpp tikamayenda, tiziziwa kuti muziko muno ma civil servant akhapidwa, muziko muno mayi akayenda ndi Gangata anaomberedwa, muziko muno. munali zigawenga zimene zimazitcha kuti iwowo ama akakugwira a Nyankuleke amene akandiwopseza ine ndi kundisakasaka ine kuti ati akandipeza andipha chofwafwaza ngati nkhumba ati kunenatu ineyo ine popeza mulungu ndamene amanditeteza ndipo adakali kuntetezabe ndikutetezanso pano ifeyo a dpp kuti tiyesese kuti mm, zimene zijazo zigawenga zija ndi zigawengatu zimenezotu Zimene zija zikalowa ku parliament mpaka kukaphulisa ma teyala zija. Zigawenga tu zimene zijatu. Komanso mkatikati mu zigawenga mmene muja munali zigawenga zina za apolisi. Kodi pakali pano amene anganyamuke kupita ku state house ndikukapasidwa ma key atsogoleri mipanda ake imene ijayo. Munthu ndikukapasidwa key ndikusegula gate mpakana ndikulowa kumakaphulisa magalimoto. Apolisi anali kumeneko analola kuti anyamatawa alowe ndani? above the law panali wina amene akapereka madilu panali wina amene akapereka lamulo kodi leronso tivomereze kuti akuperekabe lamulo ali kunja kwa boma kuti anthu amenewo musawamange tivomereze inspector general nthawi imene ija anali merini yoramu sitiziwa pakali pano kuti inspector general chifukwa mayi merini yoramu wateteza anyamata amene mpaka anawatuluka Mpakana ife talowa anyamata aja sakumveka mpakana pano. Zikumandipweteka kwambiri ndipo ndikumadandaula kwambiri chifukwa mu dziko muno munali chipwirikiti, mu dziko muno munali kuba, mu dziko muno munali kuononga, mu dziko muno mwabedwa ndalama, mu dziko muno mwaonongedwa. Ife timati tikalowa tiyamba pamene tikupanga zina ndi zina anthu akupuma moyo wina komanso tikukonza izizi kuti wina wobwera azatengerepo phunziro kuti ukalakwisatu boma limakumanga apatu palibe angaope kuti ndikaba mboma ndisinding aa wina lisazingobatu basi kuti "Ah, ndikaza ndikaza ndikangoba basi palibenso yemwe angandipange china chilichonse chifukwa basi sitimangana iyayi chikhala chizolowezi ichichi tiyeni tamanga a mcp wa kuti ife tiziwika dpp kuti ifeyo tabwera ndi kuteteza tabwera ndi chilungamo tabwera ndi kukonza misonkho ya amalawi tabwera ndi kukonza ziko tiyeni tamange amene ajawo aba ndalama za, za, za, za misonkho aja tiyeni tamange amene ajawo adya ndalama za sadiki mia highway aja adya ndalama za chakwamba highway aja adya ndalama za mombera university aja adya ndalama za njanji aja adya ndalama za mwadimaki aja adya ndalama za, za aip aja za kubushale adya ndalama za zachani malo kugulisidwa a kezzie msukwa mwachisawawa mpakana kumaziwika kuti a corruption ndi awawa mpakana pano anthu a zuneth sattar aja adakali pompano kodi ife tikuti bwanji a dpp mukandimva ai iye woukira mmangeni ayi ndithu asogoleri musandimange musandiphe mwana ine ndi wamtendere ndi chilungamo savitwa inoyo ndikufuna kugawo osagawanisa mtundu Komanso ineyo ndikufuna kuiuza dpp kumanga dpp kuti Mutharika akamakapuma akapume mwamtendere. Ah, the great machine Ntamanja pa ayi mwanayu sitimamumva bwino iyayi. Ine ndikuti ndigwiritsire ntchito mawu a Salabada chimodzi kuti ndachokapotu pamenepo. Ndakuyankhulani momveka kwambiri kapena taziyankhula momveka kwambiri. Ndachokapo pamenepa, pamene ifeyo tiri busy, pamene ifeyo tikuyang'ana zinthu kuti zikuyenda, komabe wina akatizuzula ku dpp ko kuti pali ena akuba kwambiri, tiyeni tisagwiritsire ntchito kumangana, tiyeni tisagwiritsire ntchito kuopsesana, tiyeni tisagwiritsire ntchito kuti a ndapeza mfuti ndikuombera iweyo nkadzakupeza. Atsogoleri a dpp musapange zimenezi. Atsogoleri a dpp sinthani zimenezi. Atsogoleri a dpp muyembekezere kuti inu ndi chiyembekezo cha mmawa. Kodi ngati inuyo mukuopsesa pano kuti ndikakupeza iweyo ndikuombera kunena ineyo. Kodi ine nthawi ya ndale Mulungu nkukusankhani inuyo ndingakuthandizeni kapena ayi. Chifukwa inu mwagula mfuti kundigulira ineyo kusiya kuwagulira aja. achoka m'boma aja chifukwa amene aja amapanga mwano amene aja tiyeni tikawagwire akatulusa mfuti nafe tituluse mfuti tagulazi ayi chifukwa mfuti zija tazilephera kukazitenga pepani kumeneko ndachokako koma wandale ndi wandale zikapweteka umafuna nkhaniyo uibwereze kuti anthu aziwe kuti uyu wachokapo apapa andale a dpp ifeyo tili m'boma tisagwirisire ntchito kuopsesana Tiyeni tikambe chilungamo apapa. Ndakuyankhulani momveka. Ndigwiritsira ntchito mawu lero a salabada chimodzi, a Ngeni Namthu Nyamuhanya, kumene kuli iyeko. Mawu amenewo amati akayankhula amanena kuti ndachokapotu pamenepo. Ndakuyankhulani momveka kwambiri. Ndikuyankhulanibe inu a dpp. Ndachokakotu kumene kuja ndikuyankhulanibeni kapena ndiziyankhulabe ndife a dpp chifukwa ifetu ndi amene tikulamulira dziko palibenso boma lina likulamulira dziko ndi ifeyotu tisamazikayikire iyayi ndi ifeyo ndakumbuse a Norman Chisale ndanena momveka kuti tikaku tikaku tikakutchulani musanene kuti timadana nanu tikakutchulani musanene kuti ife tikukuzunguzani ayi a Norman Chisale Pamene mukuchita zabwino mu dziko muno, pamene mukuchita za mtendere ku constituency yanu, pamene mukuchita za mtendere ku, ku, ku dziko, musaiwale kuti muli ndi anyamata chifukwa inu ndi youth director wa chipani cha dpp. Musaiwale kuti malonjezo anu pa msonkhano mumanena kuti akhakhakha agulugunyi ndi agwa mpini osavome, osavotera. Ndibwereze ndigwiritsire ntchito mawu amenewa, agulugunyi ndi akhakhakha agwa mpini osavotera. Mukangovotera Prof. Arthur Peter Mutharika, anyamata inu simuzavutika chifukwa director wake wa achinyamata ndi ifeyo, ndi ineyo. Inu mukangofuna kupereka madandaulo mupereke kwa ine, ine ndimakhala ndi Prof. Arthur Peter Mutharika pafupi ndipo ndimudandaulira kapena ndimuuza. Ndiye ine ndikuuzeni kuti Mthiramanja Boys ndi wa dpp, mwana wa dpp. Ndapempha. ndipo ndayankhula kuti musatiyiwale anyamata ifeyo tilipo anyamata ife kamulu kamene amene ife tinayika moyo wathu pachiswe kuti tiphedwe tisaphedwe koma mkuluyi tiyesese kuti dpp ibwerere pampando ndi professor arthur peter mutharika pamodzi ndi inuyo mukuti agulukunyinda akhakhakha agwa mpini musavotere ifenso tikumenya m'mbalimu ife timayang'ana mawu a inuyo kuti achinyamata sazavutika akakhala ndi dandaulo azayenda direct kwa ine musaseke makutu inuyo a norman chisale Youth Director wa chinyamata, a Mukhito, Secretary General wa chipani cha dpp, Secretary General wa zonse za dpp, mutuluse zinthu zina, yang'anani anyamata anu, yang'anani gulu lanu a Mukhito, musaseke khutu chifukwa choti ndi ma minister, ndinu anduna, chani chani, ife iyayi, ife tikungopempha kuti inu ndi amene chili chiyembekezo cha anyamata a dpp. Kodi anyamata a dpp anjoya kapena sanjoya? mwa iwo mmodzi ndi ineyo, ndikupempha chithandizo chanu kuti mundithandiza kapena ayi, chifukwa ine kuthandizidwakotu ndi kwa chifundo kogwada kodandaula osakhala kukulamulani, koma mutangondikumbukira ine sinditi mundipase ntchito ine ndimanena ngongole, ngongole iyo ya MEDEF-yo imene timayembekezera kuti mwina dpp itati ifuna iwakonde anyamata a dpp kuti mwina anyamata akhale oziimilira paokha tisamazuzike muziko lathu muno mutiponya pasogolo ni ngongolezo koma ngongole zija ayi mwasankhanso anthu opasana mwasankhanso olemera okhaokha mukusankhanso ana amabwananso nkumaayikanso mmenemo mungongolemo ine wasapitwa ayi enawo ayi Chifukwa enawotu ine n'tanena m'mbuyomo anati ine waphuma opupuluma ndikufuna ndalama. Palibe asaifuna ndalama. Anamiwawaso anali kundendewatu ni ndalamatu iyiyi alipo anaaonesa. Sopano ine sindikugwira ntchitotu kuti ndionesedwe ndrama ndi munthu wina wake. Ndimangozibwerera ine kupempha kwa abale anga amene nimawaziwawo. Ndiye ndabwera pano. Oloko wina anene kuti iyayi wapupuluma. Mwezi uno wazingati? chifukwa pali ena oti akanena mmbuyomo, Wapupuluma iweyo! Ukupempha kwambiri iweyo! Ndiye ine ndimawauza kuti, Ok, ngati sitilimbikira kupempha amenewa sationa, kumawauza ma activistwo. Alipo waonedwa? Alipo waonedwa kunena kuti, Iyayi, apapa awa apangidwa zakuti. Enawo angonyotsoledwa ka 200 koma si kunena kwake mwano. Wina akapasidwa ka 100,000 ndi nduna ina yake zoti iyeyo zalowa mthumba mwache ife tikufuna za business basi amatembenuka iyayi wakuti wabwino wakuti wabwino ife sitikunyozesa munthu koma ife munthu tikamamuzuzula palipo kena kake kamveka kunjaku ndiye tikufuna zimenezo asinthe ngongole tithandizeni a dpp inu ndiime pa chilungamo Sapitwa imaimilira wina aliyense Chitipa to Nsanje Karonga Mangochi ma activistinso amaimiliridwa ndi Sapitwayo. Ndiye ine ndimangobwera pa chilungamo, pa mtendere, kumanga ngodya zonse, kuti ngankhale anamiwa atulusa mawu owopseza ziko, ngankhale anamiwa atulusa mawu osokoneza mtundu, anamiwa atulusa mawu onyoza nduna, Anamiwa atulusa mawu onyoza president koma tiyeni mtima tiziuyankhula kuti calm down. Namiwa ndi munthu zika ya Malawi anabadwa ndi mayi ndi bambo ngati mmene mulili inu. ndi wofooka mu nzeru ngankhale ali ndi bungwe lake la CDEDI koma sangakhale 100 peresenti pali ena amene amugwirisirire ntchito Namiwayi kuti akhale ofooka mu nzeru chifukwa timafooka mu nzeru tikaona wina wake wa ndale atatitulusira kakhobiri tapanga izi tapanga izi zopanda umboni ndiye nkhani ija ikakutembenukira amene amakutuma aja amene anakupasa kakhobiri aja samaonekera amabisala amangooneka mwapo ndi apo ndiye zimenezi ndi zimene ndafuna kuzibweresa lero kuti Profesa Mutharika wanyozedwapo watukanidwapo munthu osaoneka bwino iwe koma Mutharika ndimamuziwa kuti amauyankhula mtima kuti calm down mdalayi ndi wamtendere mdalayi ndi wachimwemwe mdalayi salimbana ni munthu akanakhala ngati akulimbana ni munthu m'mbuyomu anthu akukumba misewu anthu akumenyana anthu akutani Mutharika akusekeredwa njira koma Mutharikayo sanaamanga anthu amenewo so lerolo Namiwa wangotulusa mawu kunena kuti mwina next 2 months kubwera president wina mai Jane Ansah ndi mavuto a iyeyo ndikuziwa kuti uthenga uwu upite direct ku chipani chokondedwa chipani cha fuko president wake ni Mutharika anthu amtendere anthu achilungamo inde walakwisa koma Iyeyotu amafuna kubweresa mau achisokonezo osakhala wapanga chisokonezo koma amafuna kubweresa mau achisokonezo kapena amabweresa mau achisokonezo kapena wabweresa mau achisokonezo tathandauzireni ndi kumuyika munthuyo poteropo ngati nzika ngati Mmalawi wagwiraponso ntchito muziko muno ena timasangalala nawo ena timayipidwa nawo apanso ngati ifeyo ifeyo a dpp ngati timaziwa kukhululuka tiyeni timukhululukire mkuluyo namiwa yo wamkulu wa sidetiyo chifukwa progressive party imatchuka chimwemwe ndi mtendere ndi chilungamo komanso ukasokoneza imakunyesa ndithu imakupanga cha unyankuleke ndiye ife tikuziwa kuti anamiwawo akupanga masewera akhonza kupangidwa za inyankuleke Ndiye ine ndikufuna ndipemphe, nduna zimene inuyo mwakhuzidwa nawo nkhani ya a Namiwa, inu a Prof. Mutharika, ndimaziwa Mutharika ndi wa mtendere kwambiri, wa chimwemwe kwambiri, ndikuziwa nkhani izi zingankhale pabwera mau oti akusogolo kuno next 2 months kubwera president wina kusonyeza kuti uyuyu sikanthu alipoyi, ine ndapempha Mutharika kuti khululukani, ndipemphe chipani cha dpp kuti khululukani. Ndipemphe nduna khululukani timange umozi tiyende limozi tikufuna tipewe mbiri imene ikunenedwa kapena imene imanenedwa kuti chipani cha dpp anthu ambiri amachitchukisa ndi nkhaza ayiwala kuti kumbuyoku kuli anthu amene apanga nkhaza mpaka na pano ndamene ife tikuyembekezera atsogoleri the great machine pangani subscribe pano pa bakili muluzi news tv ndi cholinga choti muzilandira nkhani zosiyanasiyana zimene ife tizikukonzerani pano ife tili pano kukusangalasani kukupasani nkhani zimene zangochitika kumene kaya ni ndale Ife tili pano kuti tikupasileni nkhani zimenezo. Inuyo mungopanga subscribe kuti mukhale limodzi ngati gawo limodzi la channel chino. Zikomo kwambiri, tiyeni tionanenso mu video yosatilayo.